Moni, ndine Jack. Nde nkhani yomwe ili mkamwamkamwa kwambiri ku UK ndi ya mwana uyu dzina lake Daniel Anjorin. Daniel chaka chatha mu 2024 anali ndi zaka 14. Nde pa 30 April, Daniel anachoka kunyumba kwawo kuti akupita ku sukulu, anali ku high school. Anatsanzika atavala PE kit mmene amapangira nthawi zonse ikakhala tsiku la PE tsiku limenelo. anatsanzika abambo ache Dr Anjorin kuti akunyamuka kupita ku sukulu anamutsanzika anatuluka kumapita mmene amanyamukira nthawi zonse anali ndi ma headphone anavala ma headphone ake nkumatani ndikumapita ku sukulu tsono panangotulukira munthu wina mzibambo dzina lake Monzo atanyamula chisodi akuthamanga kuti tsiku limenelo anadzuka kunena kuti afuna kupha anthu ndipo anali atasuta chamba, atatenga chisodi chakecho, akuti amazitenga ngati kuti ali mu game ya assassins chani chani ndipo iyeyo ndi assassin opha anthu nde anathamanga, Daniel uja akuyenda zake mwana akuti akuyenda kupita ku sukulu wavala ma headphone akumvera nyimbo sakuona kapena kumva china chilichonse chomwe chikupangika around him, Monzo anangotulukira ndi chisodi chake chija ndikumukhapa. pakhosipo. Akuti anamukhapa kwambiri moti anatsala pang'ono kum'dula mutu. Daniel anagwa pansi ndi kufera pomwepo. Abambo ake anamva mapokoso panja. Iwo aja kusuzumira akuona pagona munthu pansi. Samadziwa kuti ndi Daniel uja ayi, koma anangoyamba kuthamanga kulowera komweko. Mpakana nthawi yomwe anafikapo n'kumuona kuti ndi mwana wawo ndipo amukhapa watsala pang'ono kudulidwa khosi. Meanwhile, Monzo, wazaka 37, akuti ndi Brazilian Spanish driver, delivery driver wa zinthu, akadapitirizabe kuthamanga akuti akusakasaka anthu oti awatani awakhape. Tsono anthu ena amati akamuona ndi chisodi chakecho akacheuka anthu amayamba kuthawa. Anthu ena acheuka amuona ali ndi chisodi kuwathamangisa kuthawa. Analowa mnyumba mwa ena ache kuwapeza abambo ndi amayi mmenemo anaakhapa abambowo koma sanawaphe. chifukwa panatulukira ana amalira atamuona anatuluka mnyumba muja ati amati akapeza anthu amawafunsa kunena kuti do you believe in god do you believe in god akatero akuthamanga akuti monzo anagula samurai sword yakeyo online apapa mpamene anadzijambula itafika kumene victim wake oyamba anali mphaka wakeyo anamukhapakhapa mphakayo mpamene amanyamuka kukwera vani yake kuyamba kusakasaka anthu oti awatani, anthu oti awakhape. Bambo woyamba uyo anayesera ku, anamugunda, kenako kuti amukhape, bambo uja anathawa chifukwa choti anamuwona. Mpamene next amakampeza Daniel. Apolisi anayitanidwa chifukwa cha kukhapidwa kwa Daniel kuja. Apolisi anampeza Daniel komanso ambulance inabwera. Iyeyo basi kuwona ambulance kuyamba kuwathamangitsa ndi a ambulance omwewo kuti awatani, awakhape. Apolisi kuyesera kuti amuimitse anamukhapanso mpolisi mmodzi, anatenga teza kuyesera kumpanga teza basi panali chipwirikiti anali monena modi yoti afuna kupha anthu basi, anakhapa apolisi awiri mapeto ake eventually anapezeka kuti anampanga teza mpaka na shoko ija inamu gonjetsa anagwa pansi mpamene anamugwira kummanga akumpanga interview akunena kuti ayi sakudziwa zimene amachita sakukumbukira chifukwa chonena kuti mutu wake sumayenda munthu wina personality ina ndi yomwe inachita take over kufuna kukhala ngati kuti afuna anene kuti yayi ali ndi ma mental health issues nde khoti lakhala likuyang'ana nkhaniyo ndipo anapanga conclude kuti ayi munthu achine chito suta chamba anachita kunyamuka nkusuta chamba nkupanga chiganizo choti ndikupita kukapha anthu imeneyo si mental health crisis yayi sizikugwirizana nde panopo walandira chigamulo amupasa kunena kuti akhala mu ndende zaka 40 of course zakazo ndi zochepa fa anavulaza mapolisi wapha mwana wakhapa anthu ena mnyumba mwawo basi chipwirikiti chokhachokha nkumpatsa zaka 40 zokha ameneyo nde za Monzo pamene Daniel kumvetsa chisoni kunena kuti anaphedwa just like that eti mwana wa eni ache kumbali yoyenda anthu atavala ma headphone mwina kwinaku tiyesetse kuwalangiza ana kuti asamakhale pa nsewu asamayende atavala ma headphone kuti adzitha kuona, azitha kukhala ndi situation awareness, kumaona china chilichonse nkuzindikira chomwe chikuchitika around. Sikutanthauza kuti ndekuti chiwembucho sichikanachitika koma mwina akhoza kukhala ndi chance yothawa kuona kuti kukubwera choopsa. Koma ndinangofuna kulumikizitsa ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ya Daniel. Zikomo kwambiri. chapter in our lives.
No verdict or sentence can bring back our son Daniel, who we loved so dearly, but we are grateful that justice has been served. Daniel was taken from us in a way that no family should ever have to endure.